Is iad Raonaithe Stua Laighean an t-aon club amháin ó Cheatharlach go bhfuil Craobh Iomána Laighin buaite acu. Bhuadar é siar i 2013 é agus tá cuid mhaith den fhoireann sin fós ag treabhadh leo lena gclub. An raghadh an taithí sin chun tairbhe dóibh? Nó an éireodh do Nás na Rí, seaimpíní Chill Dara don seachtú bliain as a chéile, tógaint ar an mbliain iontach a bhí ag an bhfoireann contae i 2025 agus dul céim níos faide sa chraobh club AIB? Mícheál Ó Drisleáin atá i mbun tráchtaireachta. Tá taithí go leor idirchontae ag imreoirí ó Raonaithe Stua Laighean agus leithéidí Richard Coady agus Kevin McDonald, an captaen, sa líne leathchúil ina measc. Tosnóidh Fiachra Fitzpatrick agus Conall Fitzpatrick i lár páirce agus ó thaobh tosaithe bí ag faire ar John Nolan agus an fear contúirteach istigh sa chúinne, Chris Nolan. Athruithe go leor déanta ag Nás na Rí, trí cheann sa líne leathchúil agus tosnóidh Harry Carroll, Daire Guerin agus Charlie Sheridan ón tús. Tosaithe maithe bí ag faire tráthnóna ar Simon Leacy agus Brian Byrne agus Jack Sheridan agus an t-athrú eile déanta istigh sa chúinne le Cathal Dowling istigh ón tús. Sea, slua deas bailithe isteach dar ndóigh, buntáiste baile ag Raonaithe Stua Laighean anseo tráthnóna ach moill b'fhéidir ocht seachtainí ón gcluiche deireanach a bhí acu, beidh le feiscint an mbeidh siad meirgeach ón tús anseo tráthnóna. An ceann san imithe thar n-ais go dtí Donagh Murphy, seans aige siúd ar cúilín dóibh agus tá sé sin seolta go snasta thar an trasnán aige, beagáinín an iomarca spáis tugtha. agus an bainisteoir ansan Paul O'Brien ag faire go géar ar chúrsaí ansan ag an tús. An briseadh arís ansan ag Raonaithe Stua Laighean, John Nolan. Camán fágtha ina dhiaidh ansan agus an pas tugtha thar n-ais go dtí Donagh Murphy, cúilín maith níos túisce, ach an ceann san ag tuirlingt san áit contúirteach istigh. Nás na Rí ag déanamh dóthain ansan, ach cabhair b'fhéidir. ag teastáil ó na cosantóirí agus an briseadh thar n-ais le curaithe Ceatharlaigh deis an tráth seo ag Fiachra Fitzpatrick scór maith arís aige siúd. Dar ndóigh Raonaithe Stua Laighean ag teacht isteach anseo tar éis dosaen craobh a bhuachaint i gCeatharlach agus bua éasca go maith ag an deireadh i gcoinne Naomh Moling sa cluiche ceannais ag deireadh mí Lúnasa. Agus dóthain ama dá bhrí sin chun a bheith ullamh don chluiche so tráthnóna agus tá an ullmhúchán déanta John Nolan an tráth so, tá siad tar éis tús maith a chur le cúrsaí anseo. Anois cúpla scór ag teastáil ó Nás na Ríogh chun iad a shocrú. Dar ndóigh tá seacht gcraobh as a chéile buaite i gCill Dara acu agus iad ag iarraidh dul ar aghaidh agus b'fhéidir, Bliain mhaith a bheith acu i gcomórtas Laighean ach tá go leor cluichí le teacht an ceann seo. Oibrithe isteach go snasta agus pas cliste ag an deireadh isteach anseo go dtí Jack Sheridan. Uillinn an-ghéar ach is cuma é sin, cabhair an phost ansan aige. Cúilín ag Sheridan. An-obair ansan ag Nás na Rí. Leis an puc amach le teacht ag Frank Foley. Smachta go hálainn thall ansan agus tá siad ard san aer, níl aon cheist, agus ard agus cumasach agus ábalta Chris Nolan leis a gceann san agus sin é an fear contúirteach, deacrachtaí go dtí so ag Nás na Rí é a smachtú. Teann go maith istigh ansan, ach éiríonn le Nás na Rí é sin a oibriú amach agus obair mhaith déanta ag Simon Lacey. Clibirt imreoirí ach an réiteoir sásta ligint don imirt teacht ar aghaidh go nádúrtha arís. Oibrithe isteach go snasta, b'fhéidir go bhfuil deis anseo ag Nás na Ríogh ar chúl agus tá go deimhin! Charlie Sheridan ag aimsiú an pas ó Simon Lacey ach ceist anseo fén cosaint chuaigh sé tríd an-éasca ar fad. Chímid arís pas cliste, bhí fhios aige céard a bhí uaidh. Cúl agus déanta go snasta go deireadh. Leis le cúpla nóiméad anuas Nás na Ríogh tar éis teacht isteach go mór ins an chluiche, smachta go hálainn ansan ag Cillian Harrington agus deis ar chúilín. An gaoth sna seolta anois acu, curaidh Chill Dara. Thóg sé tamaillín orthu socrú isteach sa chluiche, ach diaidh ar ndiaidh iad ag feabhsú. Tráthnóna álainn anseo i gCeatharlach. An briseadh ag an deireadh ag Nás na Ríogh agus obair mhaith déanta thar n-ais ansan ag Peter O'Donoghue. Dar ndóigh an lámh in uachtar ar Mhá Nuad don tarna bhliain as a chéile i gcluiche ceannais Chill Dara. Spás istigh ansan. Níl aon tarraingt agus tá deis anseo ag Nás na Ríogh agus cúl cinniúnach ansan. Jack Sheridan, obair aonair iontach déanta istigh ansan aige arís. An pas. foirfe isteach chuige. Obair le déanamh ag Michael Joyce, níor éirigh leis agus ag an deireadh an eangach craite go maith ansan ag Sheridan. Anois ionaidí ag teacht isteach ansan agus an imirt ag teacht beagáinín teann thall ansan agus roinnt imreoirí ag cur aithne ana mhaith ar a chéile ansan. An réiteoir ag scaoileadh leis an imirt, tá sé teann fós, gar don taobhlíne, tá tarraingt agus stracadh agus ag an deireadh tá imreoirí fós a stracadh as a chéile thall ansan. Ní mór anois don réiteoir Eamonn Furlong a bheith aireach ansan agus seans go bhfeicfimist cárta eile. Tá an réiteoir istigh agus tá cárta buí, an tarna ceann go deimhin, bronnta ar Chris Nolan agus ciallaíonn sé sin go bhfuil naoscaire na foirne díbeartha den pháirc. Cnag air siúd ach, bhuel, Cé dom gur féidir leis a bheith ag argóint? Má sea, Raonaithe Stua Laighean taobh le ceathrar déag, tá deis scórála anseo ag Nás na Ríogh agus scór míorúilteach ansan ag Simon Lacey. Ardiarracht ansan agus, bhuel, níl John Nolan róshásta nár tugadh b'fhéidir buille saor dó siúd. Kevin McDonald anois, an captaen. Ceann san mar a dhéanadh captaen scór inspioráideach ansan, maireann siad sa chluiche fós. Leis an cluiche in airde a dhéanamh amach ansan, dhá fhoireann atá cothrom go maith ón tús. Arís Clifford ag teacht aníos ansan ach an réiteoir ag scaoileadh leis an imirt teacht amach agus obair mhaith déanta ag Brian Byrne. Spás os a chomhair amach. Tá roghanna de bheirt istigh. Brian Byrne fós ag dul i ruathar. Tá na cosa aige. Byrne ag críochnú agus obair mhaith aonair arís ansan aige. Scór maith eile ag Nás na Rí. Iad ag tarraingt leo anso diaidh ar ndiaidh. Leis an grian íseal sna súile ar an-chuid imreoirí, obair mhaith déanta ansan ag Evan Kealy. Ceann seo smachta go deas, oibrithe amach chomh fada le Dean Tobin agus Raonaithe Stua Laighean sa tóir ar scóranna a theastaíonn go dóite ag an staid sin. Briseadh thar n-ais ag Nás na Rí ach fágann siad an sliotar ina ndiaidh ansan agus. Donagh Murphy ag teacht isteach an ceann seo trasna an chúl agus, bhuel, b'fhéidir go bhfuil seans i gcónaí acu. Tá ag an deireadh! Kevin McDonald ag teacht aníos agus sin scór cinniúnach. Níl a rás rite go fóill. Ag teacht chun tosaigh, an captaen, fuair sé buille sleasa iontach ó chianaibh. Anois tá cúl aige agus, bhuel, curaithe Cheatharlaigh thar n-ais sa choimhlint. Anois b'fhéidir go gcreideann siad go bhfuil deis fós anseo ag Raonaithe Stua Laighean agus tá go deimhin! Gach briseadh ag dul ina bhfábhar anois, spás thar n-ais ansan acu. Deacrachtaí, tá siad plúchta istigh. Goidte thar n-ais ag Nás na Rí. Sin iad na rudaí a dh'athraíonn cluiche agus Jack Sheridan, an fear contúirteach agus scór den chéad scoth, b'fhéidir scór an chluiche, amuigh ar an dtaobhlíne. Críochnaithe go snasta, díreach mar a theastaigh chun Nás na Rí a shocrú anseo. Anois an ceann so ana-thábhachtach, seilbh thar n-ais ag Nás na Rí, Evan O'Brien. Amach ansan chomh fada le Darragh Guerin agus tá siad ag críochnú go láidir anseo. Tuigeann siad conas cluichí teann mar seo a bhuachaint agus Simon Leacy arís le scór den chéad scoth déanta aige féin agus Sheridan ag deireadh na himeartha agus, bhuel, an réiteoir anois, Éamonn Furlong ag faire ar an uaireadóir.